to our beautiful Igbo folk tales. I will start from the one of the Eastern Igbos, then I use the one of the Western Igbos before I tell my story. In Eastern Igbo, we say, Chapi, you will respond war. So I say, Chapi, war. Chapi, war. Nkịta nyara akpa, nsị agwụ n'ọhịa. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ, you will respond anaghị epio ya epio o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu and you will respond kọọrọ anyị ka obi dị anyị ụtọ in western igbo land we will say enye m unu nzu i present native chalk

na onye ngwụlọ na ogbei na onye oshi wa niile bi n'ofu obodo meberi na ụnwụ aba daa na ya bụ obodo agwụ na-eme ka o gbuo onye ọbụla akpịrị na-akpọ nkwụ mmiri mmiri ka onye ọbụla adịlazi adịwabozi ọkwụkwụ ya ka o meberi n'ụnwụ agwụ a ga-egbu onye anya isi onye anya isi aba si n'obodo ni ọ mala obodo ni ọhụma ọhụma ọ were osisi lụrụ lụrụ lụrụ lụrụ anụ na ebe eze sawa eze biko eze achị obodo na agwụ a ga-egbu ya na ndị ezinụlọ biko onye ọbụla inwu yuye eze ekirisịa fifie isi mee n'ebele banye n'ime ụnọ were ofu mba ji maka na asị wee n'aka biriri anị ya ebiriri ya aja n'ike aka ga-eji bi mmadụ na anị ya dibie na mkpụrụ ụkwụ na-anwụ n'ebe obi aka o bu bie na mkpụrụ ụkwụ ngado onye ka oti aka eze aba tiezikwa aka n'ime ọba were ofu mba ji were anụ ochikọma n'ọkwụ beri n'ime tie wee ye onye anya isi ba sị ya biko ya emekwa mmadụ marị bụ isi buchie ya bụ nye oriri maka na nye ori adịna ụnwụ dị nke ndị ezinụlọ ahụ tụkwọ nke wa eri onye anya isi asị a daalụ o jeme ya ka onye anya isi lu ụzọ na ene ngwụlọ sị a ngwụlọ agwụ ga-egbukwa ebe na ịnọ ya ụgbarị gbala ọsọ ọsọ jee ebe eze na o ye ndị ugwu ogbei aka u je gwa eze nke onwe ya ye i onye ngwụlọ asị a kịka ọ nọzibe na-eme eh, onye ngwụlọ efepụ n'ọsọ anụ na-ana ebe eze tụcha m eze sị eze biko ọ gbajie aka nni ọ gbajie aka ekpe ọ gbajie aka nni ọ gbajie aka ekpe sị eze ya biko na agwụ a ga-egbu ya ọ sị a bụ onye gwa ya na o nwe nye ori okirime ọ sị a bụ onye gwa i na enwe m nye ori ọ sị onye anya isi ọ sị a nsogbu adịa eze abaa n'ime ụnọ were ofu mba ji were anụ ochikọma n'ọkwụ beri n'ime tinye n'ime atụgwa na ihe sị ya biko ya emekwa mmadụ marị na o nwe nye ori yo name ọba name ya ka o lu ụzọ na ene ogbei ogbei asị ee ee ndị chukwu ekwudo n'ọba ka ọ bụrụ ndị wụ asụ naanị ka o sizi jee o ji bụ na yo ji ji na anụ naanị ka o si lu ya aka bee ka isi buche onye ngwụlọ asị ayụ biko ogbei nnatụkwa njeme n'ọnụ ibe eze jegwa na eze ye n'ụmụ ogbei aka ogbei ejemezikwo maka na etewezi na ogbei bụ ụjọ ogbei elu ebe eze tụchama eze tụchasịa sị ya biko biko na nwa n'ozu ụlọ egbue biko nye ọbụla i nwe wee eri eri ya na agwụ ga-egbu ya na ndị ezinụlọ be eze sị ya onye gwa ị na enwe m nye oriri onye gwa ị na enwe m nye oriri ọ sị ya na onye ngwụlọ ka ọ hụ n'ụzọ onye ngwụlọ agwa m na ị na-enye ụmụ ogbenye aka asị ya na nsogbu adị bazikwa n'ime ụnọ were ofu mba ji na anụ wee nye ogbenye aname ya ka ogbenye lu ụzọ na onye oshi onye oshi echechie ka ọ nala ji na anụ ọ sị ya mba n'ike ị ga-eji nala ya bụ ji na anụ ya na anwụ tie n'ime ọ ba sị ya yu gwa ebe i si buchie ji na anụ ọ sị ya na ọ ma agwa ị onye oshi enezikwa ya sị ya mba na o nwene onye ga-enwe ji na anụ n'ebe a kịta na ọ bụ n'eze maka na nye ada akọ be ya dị ka m si kwuo n'isi mbido ji ada akọ n'ọba onye oshi agaba be eze Luo be eze sị eze nwe obodo. Ị ga-adị nọzibe na agwụ egbue nwa ị. Yu biko, nye ọbụla i nwe wee rie rie uye. Eze asị ya na o nwene. E gwa ị na enwe m nye ori na ebe m. Ọ sị ya na o nwene. Ọ sị ya nsogbu adịna. Yu jeme ilike jee be onye anya isi na i zuru nye n'ọnwụkwụkọrị ilike jee be onye ngwụlọ na i were nye n'ọnwụkọ n'ụkwụ chụọ mana ya emetụkwa nke nwa ogbenye aka ke ntị dị adụ maka na i metụ nke nwa ogbenye aka na tupu chi ji ga-eji o bulu gị ikpe bịa na obi eze ebe ga-ekpe ikpe yu biko ya ewechekwa ikpe nwa ogbenye n'ụlọ beni maka na e zuru nye nwa ogbenye ga-amarị na ọkwụkwọ nwa ogbenye wee fie ya emetụkwa nke nwa ogbenye aka yu biko ọ gbasịzikwa oke gbaname gbajee be onye anya isi jee zulu ji zulu anụ a onye anya isi ahụna e were ọ kpọbere iyi gba nkịtị ụjọ anụkọ na ajọ obi ga-agwa eze na ezulu wee nye maka na eze fụa ntị sị ya agwakwa onye ọbụla na o nye anụ na ji o bunyie jee be onye ngwụlọ jee fienala nke wa onye ngwụlọ ahụna ụkwụ ga-achụ a bụ ụjọ anụ ndị onye ngwụlọ ga-eje be eze maka na eze gwa ya agwakwa onye ọbụla na o nye ji na anụ kịka ị mụcha na ịta na nta n'ọnụ maka na ebe ka inu m jedume sị ka ọ nụa sịnị m nnụa o ehe daalụnị bọọ ka inu m jedume sị ka ọ nụa kika ịmụcha na ya bụ ịta ịnụkwumekwu na onye ngwụlọ aba gbara ala ala onye ngwụlọ ọ da eje ije mana ọ hụ ụkwụ gbara ọsọ je be eze onye anya isi ada ahụ ụzọ mana ọ hụ onye ngwụlọ n'ụzọ gwa na-ewe nye mmadụ meeni ya ọgọ ọ dị mma ifeta ụyọ bụ ọ gwa ya ikpuchi ọnụ maka na ifeta ụyọ ndị ezinụlọ amarị ayo ihe ọma atụ ilo ka ọ bụ omeni ndị ilo bụ ọ da emeni anyị ya bụ nye dị n'imeni mmadụ ọgọ imeni mmadụ ọgọ si ya biko nwene m kpulu ọnụ emekwa ka mmadụ marị na m emeni yi ọgọ ni onye ọ na-apụcha n'ilo maka na asụ wene ugo ji ije adị ka anụ ane ọkiri ewele ekwe na ama n'ilo onye meni ọgọ asị ya kpuchi ọnụ ya emekwa ka mmadụ marị maka na ọ marị ka ọ shaa na akpa ọ marị bụ o si nwụchapụcha nke onye oyi ịkpa ka eme na ọgọ marịna mana emeni ọgọ si yu biko na ekene i kene m ezugo ni nnọọ yu ejekwa gwuo ya ọbara n'ilo ọ dị mma ka ị na-ege ntị ka ọ bụ ọ dị na mma ya ka inu ni akuzini anyị o tege ya bụ inu o amana mgbe ya anụgha mbụ mana o tege ya bụ inu dị n'ana Igbo daalụ nụ ụmụnne m ndị Igbo Chukwu ya gọzie unu ka unu si eso anyị na ọnụnụ anyị bụ Enuani Cultural Forum ka m si gwa unu mbụ if this is your first time of coming across any of our videos the best you can do for us is to place your comment share our videos engage with it subscribe to our channel